ndewo gị onye ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazi si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma biko echefukwala ka ị subscribe afa m bụ ọmalịcha ada igbo n'isiokwu anyị tata ihe anyị na-esi n'ụbọchị nke tata bụ ihe a na-akpọ ọkwa ogiri na akpaka ya bụ ihe a bụ otu nri ndị nna nna anyị ha na-eri oge anwa Oge enu bụ ana ọsa, oge ezi dị n'ukwu ụkwa. Ngwa sonyere m ka m gosi gị ka e si esi ya. Gaa n'ugbo gị ghọta ọkwụrụ. Ọkwụrụ ndị nke ị ga-aghọta bụ ndị nke na-akaghị aka chaa chaa, ya bụ ọnụ ọkwụrụ ka ị ga-aghọta. Ọ bụrụ na ị ghọtachaa ọkwụrụ anwa, gaa n'ukwu akị oyibo ọbụna maọbụ n'ukwu akwụ ọbụna dị gị nso. Gaa weta ihe akwụ anwa nke anụnwa ị fụ m ji ugbu a weta nke ọnụ ya ndị nke na-akaghị aka wechepụ afịfịa dị ya etu m si eme ya ugbu a ugbu a ka anyị gazie n'ihe anyị ji esi ya bụ nri ihe e ji esi nri a abụghị ihe fịara arụ naanị ji ose mmanụ ọkwụrụ yabasị ụkpaka nnu nakwazi ogiri igbo ị fụgo na ọ bụ ihe ị nwere be gị na mbụ sikwesị ite n'ọkụ Were ji gị wụnye n'ime ite anwa. Ọ were mmiri gbanye n'ime ite anwa ma ọ bụ na mmiri ekwuchi ji anwa ọfụma kwuchie ite gị ị na-aghọta mhm. were ose tinye n'ime ikwe sụọ ya bụ ose ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị sụrichee ya bụ ose were ngaji kupu ya bụ ose debe ya n'otu akụkụ were mma kpụchaa azịza ọmụ anwa maọbụ nke akwụ anwa ị wetara kpụchaa ya ọfụma ọfụma ka afịfịa ghara ịdị ya weta ọkwụrụ anwa ị ghọtara bechepụ isi ya etu m si eme ya ugbu a ọ bụrụ na ị bechaa ha niile were ọkwụrụ anwa wụnye n'ime mmiri sachaa ya ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị sachaa ya bụ ọkwụrụ wụnye ya n'efere Weta osisi anwa nke anwa ị kpụchara, ya bụ osisi ọmụ akị oyibo maọbụ ọmụ akwụ a. Were azịza anwa dunye n'ime ọkwụrụ anwa. Dunye ya ọfụma ọfụma ka o si n'isi ya pụta. Etu anwa ka ị ga-esi wee mechaa ha niile, ya bụ ndị nke ọzọ fọrọnụ. Ọ bụ na i mechaa ha ncha niile dịka i si fụ ka m si mee ya kịta, i mechaa ha ncha niile, rọga azịza anwa, ya ka m ji sị gị weta azịza na-akaghị aka ka ọ ghara ịgbaji. aha i were ịza kịta kechie ya dịka i si fụ ka m si eme ya kịta kechie ya ọfụma ehe ka ọ ghara imepụ ị fụ ka m si kechie ya ọfụma ị fụrụ ka ọ dị ihe ite gị were ọkwụrụ anwa tụnye n'ime ya ị tụnye ya n'ime ya ozugbo i kwuchie ya Obere oge ji gị eyego, ifugo, ọ nara afịa ahụ, ị bịa kupute ji anwa, kuputezie ọkwụrụ gị anwa, itinye ya n'ime ikwe, mechapụta ya, fụ na ọ nara afịa arụ, mechaa ya, isuo ya, isurie ya bụ ọkwụrụ anwa ọfụma ọfụma, esurichago m ya ọfụma ọfụma. Ihe ọzọ ị ga-etinye bụ ogiri igbo gị, were ogiri igbo gị tinye ya n'ime ihe ahụ. ụtọ ya bụ ogiri ịghọta ụtọ ya ka eji kpọọ ya ọkwa ogiri na akpaka ụtọ ya bụ ogiri mhm. iwere tụgharịa ya gwọkọọ ya ọfụma ọfụma gwọkwa ya na ọkwụrụ anwa ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị kwọrichie ya ọfụma ọfụma ihe ọzọ ị ga-awụnye bụ akpaka gị ma ọ bụ ụgba ụfọdụ na-akpọ ya akpaka ụfọdụ na-akpọ ya ụgba ehe iwere akpaka gị na ụgba gị tinye ya gwọkọkwa ya ọnụ asịkwaghị suo ya esu sịkwa gị tụgharịa ya ọfụma ọfụma esukwana esu iwere tụgharịa ya gwọkọọ ya sọsọ nke ị ga-esu bụ ọkwụrụ mana ndị ọzọ bụ itinye ya ịgwọkọọ ya ọnụ were ose gị tinye n'ime ya itinye ya ịgwọkọkwa ya ọnụ ọfụma ọfụma sikwasị ite n'ọkụ wụnye ya mmanụ mmanụ ga-ezu ihe anwa i mere ọ bụrụ na ị wụnye mmanụ hapụ mmanụ anwa ka ọ gbazee ọfụma ọfụma were yabasị wụnye n'ime ya i were ngaji tụgharịa ya ọfụma ọfụma ka ya bụ yabasị nwee ike yie ọ bụ na ya bụ yabasị yie i were ya bụ mmanụ anwa n'ime ihe anwa e gwọrọ ọkwa ogiri na akpaka gị were yabasị anwa wụnye ya n'ime tinye nnu obere nnu etikwana nnu niile obere nnu pam nnu ozugbo ee tụgharịa ya ọfụma ọfụma gwọkọọ ya gwọkọzie ya ọfụma ọfụma ah ọ wụ na irie nri a hmm? akwara gị niile agbatịcha ọmalịcha bịa gwa aga ya bụ ndị nna nna anyị ha ma nri ama m ihe anyị na-eri kịta nke a wụ irichaa ya akwara gị niile akwụrụcha ọtọ gbatịchachacha ọfụma ee fụ na ya wụ nri eyego nri adịgo nwezi nwezi ihe ị ga-eme ofere ahụ ọyị ị ga-enogide nri adịghị tukwuru be gị gwọkọọ ya rie ṅụọ mmiri ma ọ wụ nkwụ ọcha ma ọ wụ ngwọ dinazie ana wee gbatịa arụ gị ọfụma ọfụma bute ji gị mhm. weruzie ji gị wee bawa ya mmanụ iwere ji gị ahụ gwọbe ya ịba ịghọta biko echefukwala ka ị subscribe ma ọ bụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m chetakwa na afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo biko zisa ozi anyị gwa ndị mmadụ na enwere ọwara YouTube na-ekwu maka ndụ na omenala Igbo nri gbasara ihe niile gbasara ndụ na omenala Igbo biko ọ nwere ihe uche si ya si ya sie ya richaa ya mara ya na nri dị nri dịkwa ọ bụrụ ya ị na-eri kịtaa ya bụ nri daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ